Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ ya nọnụ Igbo bụ Igbo bụ onye ọbụla na-asụ Igbo n'agbanyeghị ebe i si ofu ị pụta na River Niger ma n'aka nri ma n'aka ekpe anyị ncha bụ ofu Igbo bụ Igbo mụanụ zụanụ kachanụ ịma na Igbo abịago
ọ gịnị merezi ha nwa ji wee gụpụ onwe ha n'ihe ha na-asụ dị iche ọ ndị eriri eri ndị eriri eri ndị ọbụla na-asụ Igbo Igbo bụ Igbo
Igbo bụ Igbo bụ onye ọbụla nwere na-asụ asụsụ n'Igbo onye ọbụla ụbọchị ya wụ eke orie afọ nkwọ e nwekwa Igbo na-abụrọ Igbo Igbo niile bụ Igbo
Igbo bụ Igbo mhm. bụ ndị Igbo niile ya bụ na enweghị ndị a na-akpapụ akpapụ
ndewonu abụ m Amalinze jeje azi ana m ewulite asụsụ na omenala igbo ntụle okwu anyị nke ugbu a bụ maka usoro ekele a na-ekele ọhanegala ndị Igbo n'ọgbakọ ndị Igbo ọbụla ekele nke a na-asị Igbo bụ Igbo ekele m unu ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na akpaalaokwu a pụtara na o nwere ndị Igbo agụnyeghị na ndị Igbo ma a sị igbo bụ igbo ha na-ajụkwa na-asị kedu nke bụ igbo bụ igbo kedu ihe ọ pụtara kedu ndị igbo bụ igbo kedu ndị igbo abụghị igbo o nwere mba igbo ka ibe ya wee bụrụ igbo maka mkpesa nke a ka m jiri malite njem ịjụ ajụjụ ihe gbasara ekele nke a bụ igbo bụ igbo ekele m unu nke a ga-enyere aka ka a kọwara ndị mmadụ ihe ekele a pụtara ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe nghọtahie na ekele nke a ọ bụ ụdịrị ajụjụ a na mkpesa nke a ka anyị jiri maka ya wee wepụta ọgbakọ nke a ka anyị were gaa jụọ ajụjụ ka ndị mmadụ kọwara anyị ihe igbo bụ igbo pụtara ndị be anyị gịnị bụ igbo bụ igbo ngwa gerenụ ihe ndị m jụrụ ajụjụ kọwara lelenụ onyonyo
afa m bụ dọkịta chinedu ọkpala ọ dibịa ahụike ka ọkammụta bụ dibịa ahụike dibịa ahụike daalụ biko ndị igbo na-eme mmemme ha na-ekele ha na-etu sị igbo bụ igbo ekele m unu ọ bụ gịnị bụ igbo bụ igbo igbo bụ igbo bụ igbo niile ndị ọbụla na-asụ igbo ebe ọbụla i si wee bịa na ọnụkọ igbo ọbụla i si wee bịa onye ọbụla na-asụ igbo bụ igbo bụ igbo afa m bụ Emmanuela Ọbịageli Igbokwe igbo bụ igbo bụ onye ọbụla na-asụ igbo ọmata ha bụ zigiri n'igbo n'agbanyeghị ebe i si ma i si Imo steeti o ma i si Anambra o ma i si Delta ma i si Kogi ebe ọbụla ebe ọbụla ị bụ Igbo onye ọbụla Igbo bụ Igbo ekele Igbo bụ Igbo onye ọbụla aza afa m bụ dr ralph ndụbụisi igwedibịa ee dọkịta nke gị ọ nke ahụike ka ọka mmụta ọka mmụta
igbo bụ igbo asụ anyị etu a ọ na- ọ na- ọ na-egosi igbo niile ebe unu anọ na ma unu nọ na ofesi ma unu nọ na edo ma unu nọ na abakaliki ma unu nọ na abịa ebe ọ bụla anyị anọ na bụ igbo igbo bụ igbo nwakaego ihe a na-achọ Ndewo. igbo bụ igbo Mhm. bụ ndị igbo niile biko kọwa kenere ndị mmadụ ihe ị ghọtara bụ igbo bụ igbo ihe m ghọtara bụ ee that igbo bụ igbo a na-ekwu ọ- ọ dị ka ya ịtụ aha and ya ime ya ka ọ daa ụda Mm, mana You're just saying Igbo. The Igbo bụ Igbo. a na-ekele Igbo dum Ehe, a na-ekele Igbo dum. Ya bụ na- Ihe niile a kpọ, ihe niile wu Igbo Mm, ka a na-ekele. ya bụ ma Igbo dị na mba dị iche iche na na Naịjirịa Ehe.
m bụ Chief Maxwell mbamalụ ọnwa na-etiri ọra one n'ọba eji asa mma ọba malụ igbo bụ igbo bụ ezigbo nwa afọ igbo ụmụafọ igbo ezigbo onye ọbụla mara ife igbo ife igbo na-asọ ụsọ mhm. na-asụkwa na asụsụ igbo ọfụma marakwa na omenala igbo ọfụma so na ọ ya bụ igbo bụ igbo na nghọta nke m
ndewo afa m bụ Rommy Amandi Bọgụ Ezeonwuka nke a na-etu eze omenife na akpo omelọra na ọba ọsọfịa na anaku mmụọ ka ị bụ ogilisi igbo niile hei mmụọ ka ị bụ nna daalụ ogilisi igbo biko ị na-aga anụ ma ndị Igbo na-eme ihe a sị Igbo bụ Igbo ekele m unu biko ọ bụ gịnị bụ Igbo bụ Igbo
Igbo bụ Igbo bụ Igbo dị Igbo n'ime ihe niile aha wu ndị na-asụ Igbo ebe ọ sọrọ ha nọrọ Mhm. ọ igbo ka anyị bụ ndị ọbụla kwere na ha bụ ndị igbo ee aha wụ chidozie ọnwa olere igbo bụ igbo ọwụọ igbo niile igbo nọ n'ụwa niile ekele m unu ebe ọbụla ebe unu na-anọ na ma ndị ke nọ n'ime ụlọ nga eme emume ma ọwụ ndị ke na- na-anọha n'ime ụlọ ị nọ igbo wụ igbo ọwụọ nzukọ igbo niile ekele m unu ọ wụ nke na dị mgbe maka nwa afọ n'Ihiala igbo bụ igbo ka m si wee ghọta ya bụ onye ọbụla nwere na-asụ asụsụ na igbo onye ọbụla na-eme omenala igbo onye ọbụla ụbọchị ya wụ eke orie afọ nkwọ mhm. onye ọbụla ya abịa be gị e, ịwa ọjị onye ọbụla na-awa ọjị onye ọbụla na-eji ịtụ inu ekwu okwu na n'igbo fa bụ igbo bụ igbo ndị niile a na-ekwu ma i bi na Lagos o ma i bi na Asaba o ma a mụ gị na Port Harcourt o ị na-aha a na-eme eke oye afọ nkwọ na-awa ọjị na-eme omenala ndị bụ ndị ezigbo omenala ndị na-aka nzu ndị chiri ọzọ n'ala Igbo afa m bụ ezigbo enyi na Nkpọ Boniface Emeka Ọtọ ah, ọ dị mma daalụ ọ gịnị bụ Igbo bụ Igbo Igbo bụ Igbo nnọkwu ya nke onye chiri nyazelụ ma ndị nze na ndị ọzọ na ndị ichie igbo bụ igbo mhm. na ọ bụrụ nke ezi na ị bụ igbo igbo nọ izukwala ezu gengem onye bụ igbo bụ igbo ngwa ka anyị jidegodinu ndị anyị nụrụ ka anyị were ya wee tụgharịa uche na nchọpụta m site na asịza ha igbo bara ụba ọ kwa unu hụrụ ha dum ka ha si na-ekwu n'otu olu n'ihe gbasara ekele a bụ igbo bụ igbo ọzọkwa ha na-akọwa na igbo bụ otu n'agbanyeghị na mpaghara ma ọ bụ akụkụ igbo onye ọbụla si na ihe m chọpụtara n'okwu ha kwuru ha na-akọwa na ọ bụrụ na ị bụ onye igbo bịa kwete na mmụọ na onwe gị na ị bụ onye igbo na i sokwa na ndị ekele igbo bụ igbo na-akpọku nke a bụ na ekele igbo bụ igbo ọ bụrụ na gị onwe gị kwetere gbarakwa na mmụọ na onwe gị na ị bụ onye igbo i so na ekele a na-ekele o nweghị ihe gbara gharịị na nke a igbo bụ igbo bụ onye ọbụla kwetere na ha bụ ndị igbo ngwa lerekwanụ ajụjụ ọnụ ọzọ na ụbụbọ mụ na ndị a kparịrị ya bụ na igbo bụ igbo nweghị ndị a na-akpapụ onwere ndị a na-akpapụ E- e- ebe ọ bụla i si bịa steeti ọ bụla i si bịa as- na-asụ igbo ọ bụ igbo bụ igbo ahụ a na- ọ na-ekwu maka ya.
maka o nwere ndị ọ na-enye mmekpa ahụ a sị igbo bụ igbo ekele m unu ọ dịrị ha ka o nwere ndị e wepụrụ na asụsụ igbo maka igbo nwere ndị Igbo nọ na steeti iri na atọ na Naịjirịa ma ndị nọ na Kogi ma ndị nọ na Benue ma ndị nọ na um, Akwa Ibom na ndị nọ nakwa na um, ọ bụ Cross River n'ebe dum ha ncha ha so bụrụ Igbo bụ Igbo ha so bụrụ Igbo bụ Igbo ndị ọbụla na-asụ Igbo bụ Igbo bụ Igbo onwezi ndị kpachapụrụ onwe ha ekwesịrị onye ọbụla na-asụ igbo ọ igbo bụ igbo ka ọ bụ ya bụ na ekele igbo bụ igbo ọ na-ejikọta igbo igbo niile nna biko ekelere m gị ka i si wepụta ohere wee za anyị ajụjụ daalụ ka i si wee sụkwa na igbo igbo akụghị mmiri daalụ ya bụ na igbo bụ igbo nweghị ndị a na-akpapụ onweghị onye a na-akpapụ ọ dịghị ị chọrọ njikọ ọnụ ndị igbo niile ye achọrọ m njikọ ọnụ onye igbo igbo onye ọbụla ka anyị jikọ ọnụ wụrụ ofu because anyị wụ ndị igbo because a bịazi bịa onye ọbụla nọrọ iche iche ọ dịzie ka igbo onye nke a dị iche igbo onye nke mana ofu igbo ahụ ka onye ọbụla na-asụ ka onye ọbụla jikọ ọnụ bụrụ ofu igbo ya onweghị ndị ọ na-akụpụ mbanụ mbanụ hmm. onye chọzi ịkụpụ onwe ya ọ kụpụ onwe ya ya bụ na ị kwere na igbo niile bụ otu ofu ka anyị bụ n'agbanyeghị na anaghị asụ otu olu na asị maka ndị igbo sịrị na igbo na-asụ n'olu n'olu ma a kwaa ụkwara ọ bụrụ otu
ọ ga-enwelili ife onye a ga-asụ ị ga-aghọta ị ga-eji ma na onye Igbo em site n'ihe i kwuru ndị be anyị kwuru sị na igbo na-asụ n'olu n'olu ma a kwaa ụkwara ọ bụrụ otu kedu ka ma igbo Kogi ma igbo Obubra ma igbo Ikwere ha dum bụ igbo maka ịma na emecha nwee ndị na-asị na ha awụzighị ndị Igbo maka ihe bịa sie ike Mhm. enwe ka esi ene ọgụ Mhm. Igbo wụbụ ndị na-aga n'iru Mhm. ụfọdụ naa azụ Mhm. mana Igbo akwụdogokwa ọzọkwa am, nkọwa gị bụ na mba dị iche iche ụfọdụ na-agba ọsọ maka na mmegbu a na-emegbu ha ma ha kwuo na ha bụ ndị igbo Mm. ha werezie maka ya na-achọ ka na-achọ ka ha gọpụ na ha abụghị ndị igbo Mhm. i wee na-ekwu na ha gara gbaa oru nweta ego pụtazịa ugbu a na ndị igbo enweghị ihe- anaghị- enweghị ihe eji atụ ya na ha ugbu a Onwe- maka akwụsị akwụsịrị akwụsị Akwụ- bugodo gụwa bụ onye mụ na ya na-ekwu okwu mmanwụ ka ị bụ oke mmọnwụ ka ị bụ ya bụ na ndị mmadụ wee gbaghachitekwa azụ a sị na onye bu igu ka ewu na-eso biko daalụ nna o nwere igbo abụghị igbo mba enweghị igbo abụghị igbo ya bụ a sị ndị bi a sị igbo bụ igbo ekele m unu o nweghị ndị a na-akpapụ akpapụ nke m o. biko ka a na-asị o nwere igbo abụrọ igbo enwekwa igbo na-abụrọ igbo igbo niile bụ igbo ee mana ka onye si kweta ikweta na ịbụ igbo bụrụ onye igbo ịbụ onye igbo ee ọ ilezi a na ịbụrụ onye igbo ma ọ na igbo nke gị dị iche mana igbo niile bụ igbo igbo niile bụ ofu ya bụ na onweghị igbo ka ibe ya bụrụ igbo mba mba onweghị igbo ka ibe ya onweghị igbo ka ibe ya ịwụrụ onye igbo ịwụ onye igbo ugbu a maka enwere ọtụtụ ndị igbo nọ mba niile maka ma ndị nọ na kogi ma ndị nọ na rivers ma ndị nọ na cross river ma delta ma ebe ndị dum mm-hmm. ma ndị nọ anambra ma ndị n'imo ma ndị nọ ebe dum ha dum bụ igbo bụ igbo
dịka anyị si ekwu ya n'Igbo na- n'okwu Igbo ya eye Eye. anyị niile wụ ndị Igbo anyị niile bụ Igbo anyị niile wụ ndị Igbo Ya. yes ịwụrụ onye Igbo ịwụ onye Igbo ya bụ ị na-agwa ndị Igbo- ndị igbo niile ka ha o kwe ha ghọta na ekele ndị Igbo- igbo bụ igbo ekele m unu o nweghị ndị a na-ewepụ ewepụ eziokwu eziokwu ọ ka o siri mee ọ dị mma ọnọdụ ọnọdụ ka eji wee kenye ha na steeti ahụ ọnọdụ naijiria ọnọdụ naijiria mhm. maka na ị bụrụ nwa afọ igbo na-azụ afịa n'eke oye afọ nkwọ mhm. izu n'anọ ọ bụrụ na ịbụ nwa igbo na-azụ afịa n'obodo ahụ onye igbo ka ịbụ
Hmm. Ah. ya bụ asị igbo bụ igbo a na-agụnye onye igbo niile onwere onweghị ndị a na-ekepụ ekepụ mbanụ ka esi kepụ nwa afọ igbo mba Eh, ah, akụ akụ nwa afọ o nwere igbo abụrọ igbo igbo niile bụ ofu igbo niile bụ ofu ma ndị delta ma ndị rivers anyị ncha niile bụ ofu I- ihe a bụ na asị igbo bụ igbo ọ bụrọ na enwe ndị a na-ekewapụ mbanụ ọ bụ- ọ bụrụ na mmadụ o nwere ndị na-aka ibe ha mana obodo a kpọrọ ndị igbo ndị igbo o nwere ndị igbo ka ibe ha o bụrụ nwere igbo igbo ka ibe fa mma ya igbo niile bụ otu ofu ịpụta river niger ma n'aka nri ma n'aka ekpe anyị ncha bụ ofu ee ohe n'agbanyeghị na ha na olu ha dị iche iche olu dị iche igbo na-asụ n'olu n'olu mana akwa ụkwala ọ bụlụ ofu a nnọọ na-atụ ya n'ilu nnọọ Mhm. o nwere ka anyị ha o nwere ka anyị ha ji wee wụlụ igbo anọkọ etu a wee sị igbo bụ igbo mma mmanụ igbo bụ igbo ekene m unu mhm. igbo bụ igbo mụanụ zụanụ mhm. kachanụ mhm. ịma na igbo abịagonu kedu maka anyị si wee hụ ndị sịrị na ha bụ ndị mgbada rivers na ha abụghị ndị igbo na ihe ha na-asụ dị iche mana ndị nsụka na ndị ọnịcha na ndị mgbagote abagana ma ọka anaghị asụ otu ihe ma anyị ncha kwara na abụ ndị Igbo ọ gịnị merezi ha nwa ji wee gụpụ onwe ha n'ihe ha na-asụ dị iche ọ ndị eriri eri Ọ ndị eriri eri o kwe na-aghọta na m, mgbe ọbụla gị mgbe ewere m ya na etu anyị si gbasacha ka ndị Igbo na etu Naijiria si wee chọọ ịghasa anyị Mhm. na mgbe ọbụla gị mgbe na onye ọbụla ga-elota a na o bidogo mebe Yeah. agbakọrọtagwo ọnụ onye etu onye ọbụla si na-asụ ya ọ na-eweta ya ọ ga-enwerịrị ife baa gị ntị ị ga-eji gosi ya onye igbo ka ọ wụ ehe o wee ka ọ bụrụ eke avọ nkwọ oye daalụ ha dum bụcha igbo bụ igbo ya bụ na o nweghị ndị a na-akpapụ Ụmụ ya akpapụ gụpụrụ. daalụ mana ọ nwekwa ndị na-agụpụ onwe ha Ọ, ma ya bụ na ndị gụpụrụ onwe ha anyị agụpụghị ha mba ya gụpụrụ mana onye ndị kwere na ha bụ igbo bụ igbo bụ igbo ọ wụ ya Ee, Okay. nne daalụ ekelere gị ka i si wee zaa ajụjụ nke a ee ọ, ndewo ọ dị mma ya bụ a pụta ekele ndị igbo kelee ndị mmadụ sị igbo bụ igbo ekele m unu anyị ga-enwe nghọta na a na-ekwu maka ndị kwere na ha bụ ndị igbo ọ bụ ihe na-akọwa ya ọ ya na-akọwa ee ebe nwa afọ ọbụla igbo ọbụla nọ e kwuo igbo bụ igbo anyị ncha ga-etinye ọnụ kpokọta as long as as long as ị bụ onye igbo
ya bụ ihe na-ekwu bụ na ndị igbo chịkọta ọnụ na-aga ka otu n- n'agbanyeghị na olu ha dị iche iche eziokwu ka ọ bụ mụnwa bụ idemmili na ana m asụ idemmili ọfụma mana onye arọchukwu ma onye ụmụahịa sụọ kịta m na-aghọta ife a na-asụ ma mụ ama asụnwu etu a ma fa ncha bụ igbo fa ncha bụ igbo na biko ekelere gị mm. ndị be anyị ọ na-adị njọ ịhụ ụfọdụ mpaghara igbo na-asị na ha abụghị ndị igbo maka na olundị ha dị iche iche na olundị mba ndị ọzọ mana ka m gwazie ụdịrị ndị na-eche ụdịdị echiche a hoo haa o nweghị mba na mpaghara Igbo dị iche iche na-asụ otu olundị. Olundị mpaghara Igbo dị iche iche. Ya bụ na ị gaghị asị na olundị unu na olundị ndị ọzọ abụghị otu werezia sị na ị bụghị onye Igbo. Mpaghara ọbụla nwere olundị nke ha mana cherekwa n'ime mpaghara ọbụla ha nwekwara olundị dị iche iche site n'ebo n'ebo n'ime mpaghara ahụ ya bụ na ndị na-asị na ha abụghị ndị Igbo maka na olundị ha dị iche iche ghọtakwa na a bịakwa na mpaghara nke ha na olundị ha aga abụ otu ikwere na eche ga anaghị asụ otu ọmabala dum anaghị asụ otu nsụka dum anaghị asụ otu idemmili dum anaghị asụ otu Enugu dum anaghị asụ otu Ọka dum anaghị asụ otu Agụata dum anaghị asụ otu mana asụsụ gburugburu bụ Igbo ihe e nwere bụ olundị nke a na-akpọ dialect n'olu bekee ọ bụ ihe a ka m chọrọ ka m rụtụ aka ya bụ a sị igbo bụ igbo ekele bụ unu onye ọbụla welie obi folie obi elu tie ya ngwa ka anyị mee na ugbu a igbo bụ igbo ekele bụ unu ya igbo bụ igbo ekele bụ unu ya biko ndị be anyị gbadonụ anya chịkọta na ọnụ anyị bụ ndị Igbo ga na-aga n'ihu njikọ ka ndị be anyị sịrị na gịnị mere njikọ ka ọzọkwa aga m alaghachite azụ n'ihe gbasara asụsụ Igbo maka na ọ na-ala ala mụ bụ Amalinze JJ Azị ediela m ọgụ diela m mkparị die okwute a tụrụ m ihe dum e mere m maka m na-ewelite asụsụ na omenala Igbo mana aga m agba mbọ ka a hụ na Igbo gara n'ihu ingiri Igbo bụ nsogbu ndị Igbo a sụba ingiri Igbo mgbe na-adịghị anya asụsụ Igbo alaa kpamkpam ihe a ga na asụsụ bekee ọ bụ because na m chọrọ ka m contactia my friend ka anyị wee take time wee move on time hmm, ihe nke a wụ iberibe ndị be anyị ka anyị jiri nụ nwayọọ na anụ ka fọkwara n'isi ehi ọ bụ ilu bụrụ okwu ndewonu aga m ewepụtakwa okwu gbasara igbo bụ igbo ekele m unu nke m jụrụ ndị otu ọha na eze ndị igbo mgbe m gara mmemme nhọpụta ndị ndu ọha na eze na Enugu n'Enugu steeti ọ bụ ya bụ agba nke ga na-eso nke a biko gbaanụ mbọ ka unu gaa lee ya ọzọkwa biko ekelere m unu ka unu si wee nọnyere m igbo ga-adị igbo bụ otu abụ m Amalinze JJ Azị birikwanụ